an badenw nin ye laseli ye min bɔra politikitɔn min bɛ wele ko senas faso hɛrɛ o ɲɛmɔgɔyaso yɔrɔ min kɛra bamako mɛ kalo tile mugan ani duuru san ba fila ani mugan ni kelen laseli bɛ ɲɛsin maliden cɛ ani muso denmisɛn ani maakɔrɔba senas faso hɛrɛ tɔnden cɛ ani muso denmisɛn ni maakɔrɔba ani tɔn in ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma u ko ɲinan ye a san tan ye kɛrɛnkɛrɛnnenya na mɛ kalo tile mugan ani duuru san ba fila ani tan ni kelen bamako sigida min bɛ wele ko ɲamakɔrɔ politiki tɔn dɔ sigira yen min bɛ wele ko convention nationale pour une afrique solidaire ni a bɛ wele tɔgɔsurunya la ko senas faso hɛrɛ nin ye politiki tɔn ye min ni mali ka kunnawolo kɛlɛ bɛna sinsin a kan tɔn in ɲɛmɔgɔ y'a jira k'a fɔ ko ɲamakɔrɔ sigida ma sugandi ten a sugandira ka da a kan nin ye sigida ye min ni a jama ka ca wa i bɛ t'a sɔrɔ ni mɔgɔ sugu bɛɛ lajɛlen bɛ nɔ fantan ani faama ani minnu yɛrɛ fana bɛ nɔ ni dɔɔnin bɛ u kun k'u ka sɔrɔw barika man bon wa ko sigida fana don min bɛ se ka mali gɛlɛyaw ani mali ka yiriwabaliya k'a bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ dakurunya damadama la o de kama ko ɲamakɔrɔ sugandira ka da nin lahalaya ninnu de kan ko ɲamakɔrɔ sugandili fɛ senas faso hɛrɛ ɲɛmɔgɔw ye kumakan ani waleya tugu ɲɔgɔn na ni o ye ka kɛ politiki tɔn ye min bɛ sinsin kɛrɛnkɛrɛnnenya na jamana ani jamanadenw lafasali ma ka ɲɛsin mali bɛ se ka segin ka bila a ka bonya minɛn kɔnɔ cogo min na o lafasali ma ka ɲɛsin mali ka jamanaya mali danbe ani farafina danbe lafasali ma ka ɲɛsin hakilila wɛrɛw fana lafasali ma minnu tara sɛtanburukalo tile mugan ni fila san ba kelen kɛmɛ kɔnɔntɔn ni bi wɔɔrɔ janvier kalo tile mugan san ba kelen kɛmɛ kɔnɔntɔn ni bi wɔɔrɔ ni kelen mɛ kalo tile mugan ani duuru san ba kelen kɛmɛ kɔnɔntɔn ani bi wɔɔrɔ ni saba ani marisikalo tile mugan ani wɔɔrɔ san ba kelen kɛmɛ kɔnɔntɔn ani bi kɔnɔntɔn ni kelen donw na u y'a jira k'a fɔ ko nin don senasi faso hɛrɛ ni o ye tɔn ye mali ka kunnawolokɛlɛ bɛna sinsin tɔn min kan u ye u ŋaniya fana jira jamanadenw bɛɛ lajɛlen la k'a fɔ ko senasi faso hɛrɛ ye tɔn ye tɔn min ni a musaka yɛrɛ bɛna bɔ tɔndenw ka bolomafaraw de la nka a tɛna bɔ tɔn ɲɛmɔgɔ kelen ka jufa kɔnɔ ko o de siratigɛ la senas faso hɛrɛ ye tɔn ye min bɛ a ka kow latigɛ ani k'a ka kuntilennaw n'a ka taafanw bɛɛ lajɛlen latigɛ kannabila kɔnɔ k'a sɔrɔ maa si ma foyi wajibiya a kan u y'a jira k'a fɔ ko nin ko kɛ don u sigilen kun don ni a ye k'a fɔ gɛlɛya caman bɛ se ka bɔ a ko kɔnɔ sabula mali kɔnɔ yan nɔ jamana politiki tɔn caman bɛ yen nɔ minnu ni u musakaw bɛ bɔ nafolobatigi dɔ kun wala nafolobatigi dɔw kun nka ko n'i ye tɔn dɔ sigi k'a jira k'a fɔ ko tɔndenw yɛrɛ ka tɔn musakaw ɲɛnabɔ k'a sɔrɔ nin tɔnden caman bɛ jamana in kɔnɔ minnu tɛ se u yɛrɛ kɔrɔ wa k'u sigilen kun don ni a gɛlɛyaw ye kosɛbɛ san tan tɛmɛnnen kɔfɛ senasi faso hɛrɛ wulilen don ka jɔ halisa wa a jigi bɛ sini kan kosɛbɛ hali k'a sɔrɔ juye kalo san ba fila ani tan ni saba o jamana ɲɛmɔgɔ kalataw kɛra yuruguyurugu dan ye ani o san kelen fana depite kalata minnu kɛra tɔn ma se ka sigiyɔrɔ sɔrɔ bulonba kɔnɔ ani mɛri kalata minnu tugura o la san ba fila ani tan ni seegin o tɔn kɔni sera k'a ka maa sugandili fɔlɔw sɔrɔ n'o ye kɔnseye mugan jate ye ani mɛri kelen ani fana ko hali k'a sɔrɔ nin eh, san ba fila ani mugan depite kalata minnu kɛra tɔnw ma se ka depite sɔrɔ ka don eh, bulonba kɔnɔ ani ko hali k'a sɔrɔ san ba fila ani mugan depite kalata tɛmɛnen ninnu na tɔn ma se ka depite sɔrɔ mali bulonba kɔnɔ senasi faso hɛrɛ ɲɛmɔgɔw y'a jira k'a fɔ k'u ka tɔndenw ka wulikajɔ tɔn kanu an'u ka cɛsiri kiimɛla ni gɛlɛyaw senfɛ tɔn ye olu minnu sɔrɔ kabini a sigi waati la ani kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɔrɔdasi minnu ye fanga ta san ba fila ani tan ni fila olu yɛrɛ kofɔli baara minnu kɛ kan kɔnɔnaw na ani fo ka taa se batosow ma olu kɛra waleyaw ye minnu be dankari kɛ jamana yɛrɛ tabiyaw la ani bɛɛ lajɛlen be sigi ka bato kɛ kannabila kɔnɔ cogo min na n'o be wele ko laisite ani an ka bɛɛya fanga min be wele ko demokarasi ani a bɛ dankari yɛrɛ fana kɛ wulikajɔ minnu kɛra marsikalo tile mugan ani wɔɔrɔ san ba kelen kɛmɛ kɔnɔntɔn ni bi kɔnɔntɔn ni kelen don a bɛ dankari kɛ olu fana hakililaw la kosɛbɛ wa o waleya in fana kɛra jamanadenw janfalen ye politiki ɲɛmɔgɔw fɛ minnu ye u kɔsin an ka wulikajɔw la minnu kɛra sɛtanburukalo tile mugan ani fila san ba kelen ni kɛmɛ kɔnɔntɔn ni bi wɔɔrɔ don ani janvier kalo tile mugan san ba kelen kɛmɛ kɔnɔntɔn ni bi kɔnɔntɔn ni kelen ani mars kalo tile mugan ani wɔɔrɔ san ba kelen kɛmɛ kɔnɔntɔn ni bi kɔnɔntɔn ni kelen don olu ka nin kɛwalew ye walejugu sankɔrɔta i n'a fɔ yuruguyurugu jamanadenw tɛ minɛ cogo kelen na min ka di min ye i b'o kɛ k'a sɔrɔ i ma ɲangi dugukolo ŋanamuŋanamu ani fo ka taa se politikiko jɛjugu ani jɛjugu wɛrɛ minnu bɛ dankari kɛ an ka jamana sɔrɔ ani adamadenya taabolo yɛrɛ fana n'an ka duguba kɔnɔnaw ani togodaw ani fo ka taa se an ka jamana marabolow bɛɛ lajɛlen kɔnɔ senasi faso hɛrɛ ɲɛmɔgɔw y'a jira k'a fɔ min kɔni ye olu ka fanfɛla ye ko hali k'a sɔrɔ u ka tɔn ɲɛmɔgɔ caman bɛ yen nɔ gɛlɛya sera u ma ka da u kuntilenna n'u ka hakililaw kan kabini zuwɛnkalo tile seegin san ba kelen kɛmɛ kɔnɔntɔn ni bi kɔnɔntɔn ni fila waati ninnu na ko senasi faso hɛrɛ kɔni bɛ a kunkolo kɔrɔta k'a ye k'a fɔ ko a bɛ tɔnw cɛ la minnu halisa u b'a jira k'a fɔ ko olu b'a la ka hakililaw lafasa minnu kɛra marisikalo tile mugan ani wɔɔrɔ san ba kelen kɛmɛ kɔnɔntɔn ni bi kɔnɔntɔn ni kelen don dankari kɛra ka ɲɛsin olu minnu ma marisikalo tile mugan ni fila san ba fila ani tan ni fila don bamakɔ ni amadu tumani ture ka fanga dafirili ye tɔn ɲɛmɔgɔw y'a jira k'a fɔ ko waati min na n'u b'a la ka senasi faso hɛrɛ ka san tan sɔrɔ ɲɛnajɛw kɛ k'o ye cogoya ye u bolo ka se ka tasibila kɛrɛnkɛrɛn kɛ ka ɲɛsin u ka tɔnden cɛman ni musoman ma ani tɔn ɲɛmɔgɔw ma dabaa ma ka wele sera olu minnu ma tasibila kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ kɛ ka ɲɛsin maa mafalenba ma min bɛ wele ko fafiriba tarawure o min tun ye senasi faso hɛrɛ denfa dɔ ye ko ala ka hinɛ nin maa kofɔlen ninnu na ala ka olu dayɔrɔ sumaya san ba fila ani mugan walisa nin tɔn min ni mali ka kunnawolo kɛlɛ bɛna sinsin a kan k'a ka sigili kunbɛn ɲɛnajɛw yakubaya kosɛbɛ mali kunnafonidi gafe dɔ ye a bila a ka fɛrɛtɛ fɔlɔ kan k'a jira k'a fɔ ko senas faso hɛrɛ ye tɔn ye mali kɔnɔ min sinsinnen tora a ka hakililaw kan ani a ka kunlennaw kan hali k'a sɔrɔ jamana in kɔnɔ bɛɛ lajɛlen b'a la ka gini k'a ɲini u bɛ se ka dɔ sɔrɔ ka bila u kun cogo min na ani politiko kunlenna hakilila lafasata kelen tɛ maaw la bilen maaw bɛ se ka kunlennaw falen kuma bɛɛ ani waati bɛɛ kuma kelen tɛ maaw da kɔnɔ ani mago tɛ ko la barika bonyalen don kosɛbɛ politiki ɲɛmɔgɔw cɛma ani fo ka taa se an ka sigida kɔnɔ o kow sababu ye wari ni jɔyɔrɔ ɲini de ye kabini a sigidon fo ka se bi ma nin tɔn ye ɲɛmɔgɔyasoba ani a musow ka ɲɛmɔgɔyasoba min bɛ wele ko mouvement national des femmes pour la refondation ani tɔn sifinw ka ɲɛmɔgɔyasoba min bɛ wele ko mouvement national des jeunes pour la refondation senas faso hɛrɛ b'a la ka taa ɲɛ k'a ka wulikajɔw sabati walisa mali ka kunnawolo kɛlɛ bɛ se ka sinsin a kan cogo min na tɔn ɲɛmɔgɔw y'a jira k'a fɔ ko siɲɛ caman bɛ yen nɔ u bɛ lasɔmini kɛ k'u hakilila fɔ ko caman kan jamana koba caman kan minnu yɛrɛ fana nafa bɛ se ka se diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma k'a sɔrɔ u m'a kɛ ni yɛrɛjiranciya ye wa u ka o laseli ninnu caman bɛ yen nɔ olu fɛ gɛlɛya ninnu bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na u bɛ olu fɔkafilɛw fana kɛ o fɔkafilɛ ninnu caman fana bɛ yen nɔ a bɛ kɛ siraw fɛ minnu b'a to malidenw ni farafinakadenw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nafa sɔrɔ cogo min na o de kama mɔgɔ caman b'a fɔ ko senasi faso hɛrɛ ye tɔn ye min bɛ hakilijagabɔ kɛ mali politiki tɔnw bɛɛ lajɛlen nɔ la o misali suru ye mun ye jamana seginni k'a dilan kura ye min bɛ wele ko refondation o hakilila b'a la ka fɔ politiki tɔnw ani fasodenw cɛla tɔnw bɛɛ lajɛlen fɛ an wagati min ko sisan mali kɔnɔ hali k'a sɔrɔ caman bɛ yen nɔ olu bɛ nkalon da u yɛrɛ la k'a fɔ ko nin hakilila bɔra olu la k'a sɔrɔ a hakilila taba ye senasi faso hɛrɛ de ye o cogo la ka segin ka jamana dilan kura ye n'o ye refondation ye a hakilila fɔra maa fɔlɔfɔlɔ min fɛ o ye dɔktɛr sumana sakɔ de ye o min ye senasi faso hɛrɛ denfa dɔ ye o kɛra kabini feburuyekalo tile mugan san ba fila ani fila don a ko yɛrɛ kɛra kunnafonidi gafe dɔ kɔnɔ min ye timinanja sɔrɔ ni ka nin kunnafoni lase a ka kunnafonidi gafe kɔnɔ o tɔn denfa kelen ale de kun y'a jira san ba kelen kɛmɛ kɔnɔntɔn ni bi kɔnɔntɔn ni wolonfilan san k'a fɔ ko gwɛlɛya minnu sɔrɔla jamana ɲɛmaa kalata la o waati ko segin ka kɛ ni ka an ka demokarasi fanga latilen ka da o de kan senasi faso hɛrɛ musow ka kulu ani denmisɛnw ka kulu u ka kunlennaba bɛ ɲɛsin jamana kurakurayali ma min bɛ wele ko refondation wa o kurakurayali hakilila de fana sinsinna kosɛbɛ tɔn denfa min bɛ wele ko dɔktɛr sumana sakɔ ale ka laseli kɔnɔ min kɛra tɔn yɛrɛ sigidon mɛkalo tile mugan ani duuru san ba fila ani tan ni kelen eh, ɲamakɔrɔ wa seginna fana ka tila ka o laseli kelen ni o ye mali kurakurayali ye refondation ka o hakilila sinsin senasi faso hɛrɛ ka tɔnsigiba min bɛ wele ko kɔngrɛ o kɛnɛ kan desanburukalo tile tan ani wɔɔrɔ san ba fila ani tan ni kelen wa o t'a bɛɛ ye dɛ u y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko jamana ɲɛmaa kalata minnu kɛra juyekalo san ba fila ani tan ni saba dɔktɛr sumana sakɔ baaraboloda minnu tun bɛ a bolo n'o bɛ wele ko programme de société o jamana ɲɛmaa kalataw hukumu kɔnɔ a tun y'o masalaboloba kɛ ko refonder l'état démocratique pour un nouveau départ pour le mali le vrai et le bon o de ye k'a fɔ ko ka segin ka jamana kura sigi sen kan demokrasi fanga bɛ jamana min kɔnɔ min bɛna sira kura ta sira min ye tiɲɛma ani sira ɲuman ye senasi faso hɛrɛ ɲɛmɔgɔw y'a jira k'a fɔ ko olu kunnawololen don kosɛbɛ k'a ye k'a fɔ ko an ka politiki ɲɛmɔgɔw ani an ka fasodenw cɛla tɔn ɲɛmɔgɔw kɛn bɛ ka u sinsin kosɛbɛ olu ka nin hakilila talen kan ni o ye mali kurakurayali ye refondation nka u b'a ɲini nin maa kofɔlenw fɛ minnu b'a la k'u sinsin olu ka nin hakilila talen kan u k'a sɛmɛntiya u diinɛ ni u ŋaniya la k'a fɔ ko a hakilila bɔra senasi faso hɛrɛ de la sabula o ye taabolo dɔ ye diɲɛ kɔnɔ wa politikiko yɛrɛ fana siratigɛ la a kan ka kɛ taabolo ye k'a dɔn k'a fɔ ko karisa de ye nin hakilila ta senasi faso hɛrɛ ɲɛmɔgɔw y'a jira k'a fɔ ko olu ni u jɛw farila ɲɔgɔn kan tɔn dɔ kɔnɔ min bɛ wele ko adps alliance des démocrates patriotes pour la sortie de crise olu farila ɲɔgɔn kan walisa ka hakilila dɔw sinsin min b'a to jamanadenw yɛrɛ bɛ se ka wuli k'u jɔ ka jamana gɛlɛya ɲɛnabɔ u yɛrɛ ye cogo min na o de siratigɛ la avirilikalo tile duuru san ba fila ani tan ni fila senasi faso hɛrɛ ye wele kɛ ka ɲɛsin tɔnsigiba ma min bɛ wele ko congrès extraordinaire du peuple malien ni o ye jamanadenw bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan ka sigi ka kuma kɔrɔnfɛla gɛlɛya ani fanga dafiri min kɛra marisikalo tile mugan ani fila san ba fila ani tan ni fila o hakilila tara k'a yɛlɛma bɛnkan kɔnɔ min bɛ wele ko accord cadre o bɛnkan min tara avirilikalo tile wɔɔrɔ san ba fila ani tan ni fila ka a wele ko concertation nationale bɛnkan min yɛrɛ ni tɛgɛnɔbila kɛra a la sedeyawo ɲɛmɔgɔw olu ni sɔrɔdasiw ni ɲɔgɔn cɛ minnu ye fanga ta kati senasi faso hɛrɛ ɲɛmɔgɔw y'a jira k'a fɔ ko sɔrɔdasi minnu ye fanga ta kati u tun b'a fɛ ka olu ka nin hakilila yɛlɛma ka kɛ fɛn wɛrɛ ye fɛn min b'a to u bɛ taa sira wɛrɛ fɛ min tɛ segin ka ɲɛsin jamana marali ma ka kɛɲɛ ni mali sariya sunba ye nka u tun b'a fɛ de sɔrɔdasi minnu ye fanga ta o ɲɛmɔgɔ ka kɛ cɛmancɛfanga ɲɛmɔgɔ ye kulu minnu ye wulikajɔ kɛ walisa ka se ka o ŋaniya jugu in bali ka waleya an ka jamana kɔnɔ senasi faso hɛrɛ jɔyɔrɔ bonyana o ko la kosɛbɛ u ni u jɛ adps o wulikajɔ kelen ninnu de senfɛ u y'a jira k'a fɔ ko fanga min kan ka cɛmancɛfanga baara olu kan ka dantigɛli kɛ u bɛ baara minnu ni baara minnu kɛ ani u ni u kɛwaatiw k'u bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ jamanadenw ye senasi faso hɛrɛ y'o hakilila min fɔ o fana sinsinna bɛnkan sɛbɛn kɔnɔ min tara awirilikalo tile wɔɔrɔ san ba fila ani tan ni fila mali ni a jɛɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ o baaraboloda min filɛ o ye sisan a jirala k'a fɔ ko depitebulonba kan ka hakilila di a ko kan ani fasodenw tɔgɔla tɔnw ani fo taa se politiki tɔnw ma minnu bɛ depitebulonba kɔnɔ ani hali depite tɛ minnu bolo u tun b'a fɛ k'o tɔnsigiba min kɛ min bɛ wele ko concertation nationale ni nafa kun tɛ a la senasi faso hɛrɛ ye wulikajɔw kɛ walisa ka se ka o ko bali ka sira sɔrɔ san wɔɔrɔ o kɔfɛ senasi faso hɛrɛ ye fɔ ka filɛ wɛrɛ kɛ min kɛra nowanburukalo tile kɔnɔntɔn san ba fila ani tan ni seegin k'a jira k'a fɔ ko tɔnsigiba ka kɛ politikimɔgɔw ni jamanadenw tɔgɔlatɔn ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ wele ko dialogue politique et social inclusif o min bɛ kɛ sababu ye ka jamanaden bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan hali n'u kuntilennaw tɛ kelen ye walisa ka se ka jamana bɔ gɛlɛya kɔnɔ o min bɛ kɛ sababu ye ka jamanaden bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan u ka sigi ka kuma hali n'u hakililaw tɛ kelen ye walisa ka se ka fɛɛrɛ ni dabaliw sɔrɔ jamana ka se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ a yera k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw y'a ɲini ka o hakilila fana bamayɛlɛma ka taa sira wɛrɛ fɛ sira min ye bɛnkan jugu dɔ sinsinni ye kosɛbɛ ni mali sariyasunba yɛlɛmali ye o min kun bɛ kɛ sababu ye ni ka dankari kɛ mali jamana ka kelenya ani bɛɛyafanga ani fo ka taa se bɛɛ lajɛlen bɛ se ka diinɛ batow kɛ kannabila kɔnɔ cogo min na ani ka se ka politiki tɔnw ani jamanadenw tɔgɔla tɔnw ka olu bɛɛ lajɛlen ka hakililaw to u cogo la k'u sinsin o yɔrɔ fana na senasi faso hɛrɛ sera ka jamanadenw bɛɛ lajɛlen lasɔn u ka u sen bɔ nin jɛjugu la senasi faso hɛrɛ min b'a la ka wulikajɔ kɛ ni tiɲɛ ye walisa ka se ka sɛptanburu kalo tile mugan ani fila san ba kelen kɛmɛ kɔnɔntɔn ni bi wɔɔrɔ hakililaw ani marisikalo tile mugan ani wɔɔrɔ san ba kelen kɛmɛ kɔnɔntɔn bi kɔnɔntɔn ni kelen hakililaw lafasa ani ka se k'i jɔ minɛn kɔnɔ minɛn min ye jamanadenw lasɔmili minɛn ye senasi faso hɛrɛ ni a jɛɲɔgɔn adps sera ka fɛɛrɛ ni dabaliw tigɛ walisa ka se ka jɛjugu min kun b'a la ka ɲɛsin mali jamana ma ni o ye ka se ka dankari kɛ an ka layisite n'o ye bɛɛ lajɛlen ka se ka batow kɛ kannabila kɔnɔ ani demokrasi fanga tabiya la n'o bɛɛyafanga ye ka olu bali ka sira sɔrɔ senasi faso hɛrɛ ye wulikajɔ fana kɛ kuluba dɔ kɔnɔna na min bɛ wele ko plateforme an tɛ a banna walisa ka se ka jɛjugu wɛrɛ fana bali min hakilila kun tara jamana ɲɛmɔgɔ ibrahim bubakar keyita fɛ walisa ka dankari kɛ mali sariyasunba la o min sɛbɛnna ni malidenw joli ye san ba kelen ni kɛmɛ kɔnɔntɔn ni bi kɔnɔntɔn ni fila o janvier kalo tile tan ani fila don o tɔn in sigili lajɛrɛ fɔlɔ sen fɛ juin kalo tile seegin san ba fila ani tan ni wolonfila pyramide du souvenir la bamako maa bi naani ni naani min kun bɛ a ko kɛnɛ kan olu la senasi faso hɛrɛ ni a jɛɲɔgɔn adps tɔndenw kun ka ca ni tilancɛ ye wa a dɔn an tɛ a banna tɔgɔ in yɛrɛ dira dɔktɛr sumana sakɔ de fɛ ale min ye senasi faso hɛrɛ denfa ye a dɔn fana senasi faso hɛrɛ min ni mali ka kunnawolo kɛlɛ bɛna sinsin a kan u y'a jira k'a fɔ ko wari jɔyɔrɔ b'a la ka bonya kosɛbɛ mali kalataw la wa k'o bɛ se kɛ sababu ye ni ka kɔlɔlɔba lase an ka demokrasi fanga ma min ni a sɔrɔla malidenw joli fɛ wa ko o b'a la ka kɛ maa minnu fɛ o ye jɛjugu siribaw ye minnu b'a la ka faso nafolo ŋanamu ŋanamu ka yuruguyurugu sinsin ani ka dugukolo ŋanamu ŋanamu ani fɔɔ ka taa se minfɛnjugu jagoli ma jamana ɲɛma kalata minnu fana kɛra sanba fila ani tan ni saba senasi faso hɛrɛ ka cɛbɔ dɔktɛri zumana sakɔ ale ka fɛɛrɛ mugan ani fila la a kun sinsinna min kan kosɛbɛ o de ye k'a fɔ ko maa o maa bɛ yen nɔ n'i ye jamana nafolo baara a kɛra k'i ta k'i bila jɔyɔrɔ la ye wo wala a kɛra kalataw senfɛ wo aw bɛɛ lajɛlen ka kan ka aw ka nafolomafɛnw bɛɛ lajɛlen jira jama la k'a fɔ ko nin ni nin fɛn in de bɛ n bolo o bɛ se ka kɛ sababu ye ka dankari kɛ kɛlɛw la minnu ye ɲiyɔrɔko kɛlɛw ye wa o fɛɛrɛw sariya min taara dunkojuguya yuruguyurugu kɛlɛli kama mɛ kalo tile mugan ani wolonfila san ba fila ni tan ni naani o sinsinna kosɛbɛ nin fɛɛrɛw de kan senasi faso hɛrɛ min y'a jira k'a fɔ ko politikimaw ka tɔn falenfalenba ye hali k'a sɔrɔ sugandilen ka bila jɔyɔrɔw la k'o tɛ ko ɲuman ye a y'a jira jamana ɲɛma kalata min kɛra san ba fila ni tan ni saba o senfɛ k'a fɔ ko fɛɛrɛw ka tigɛ joona joona walasa ka se ka dan sigi o kow la misali mali ka kunnawolo kɛlɛ bɛna sinsin politiki tɔn min kan a ye fɔkafilɛ kɛ k'a fɔ ko maa o maa bɛ nɔ ni e sugandilen ka bila jɔyɔrɔ la ka kɛ mɛri wala depite ye misali la i bɔra i ka tɔn na ka taa tɔn wɛrɛ la i sugandira baara min kama dan bɛ sigi o manda la wa ka tila ka ɲangili da i kan fana k'a fɔ ko kalata min ka kan ka kɛ waasa ka se ka i nɔrɔ bila i sen tɛna se ka don o kalata la k'a jira fana k'a fɔ ko san ba fila ani tan ni fila desanburu kalo la senasi faso hɛrɛ ye a jira mali jabaraninsoba sanfɛ k'a fɔ ko wele ka lase jamanadenw ma u ka dɛmɛ kɛ ka ɲɛsin mali finitigiw ma o min bɛ se kɛ sababu ye u ka se ka fanga sɔrɔ ka se ka banbaanciw ani jamana tilabaw kɛlɛ san wolonfila o kɔfɛ senasi faso hɛrɛ min ni malidenw ka kunnawolo kɛlɛ bɛna sinsin a kan a ye hakilila wɛrɛ ta ni ka wari fara ɲɔgɔn kan cogo dɔ sigi sen an bɛ wele ko fonds de solidarité walisa ka se ka coronavirus bana kunbɛn o fonds de solidarité min b'a la ka kofɔ musaka minnu bɛ kɛ a kɔnɔ o bɛ bɔ maa ŋaniya ɲumantigiw fɛ ani ka dɔ ta politiki tɔnw ka nafolo la min bɛ di u ma jamana fɛ o musaka tata bɛ bɔ sanba fila ani tan ni seegin musaka siraw la waati min na ni o ko bɛ sen na union africaine min ye farafina ka kelenya tɔnba ye ale y'a jira k'a fɔ ko juru min bɛ farafina jamanaw la ko ka o saracogo juru magaya dɔɔni farafina jamanaw kan na o kɛlen cnas faso hɛrɛ ye min ɲini o de ye k'a fɔ ko yafa ka kɛ o juru ninnu ma o siratigɛ la u sinsinna u ka président d'honneur docteur zumana sakɔ ale ka wulikajɔ dɔw kan min kɛra san ba kelen ni kɛmɛ kɔnɔntɔn ni bi seegin wolonfila waati min na ni mali musakako ni jagokow minisiri kun don nin siratigɛ ninnu na o wulikajɔ minnu kɛra dugu caman na i n'a fɔ terme de toronto lyon naples ani yɔrɔ min bɛ wele ko g6 ani fɔ ka taa se ppte ani u ye hakilila caman ta o de senfɛ walisa ka camanba bɔ farafina juruw la o kɔfɛ cnas faso hɛrɛ ni a jɛɲɔgɔn adps olu kɛra parti politiki fɔlɔw de ye minnu ye a jira an'u ma nɔgɔ foyi to u hakilila la k'a fɔ ko bɛnkansɛbɛn min tara alizeri faaba kɔnɔna na ko a bɛnkan man ɲi sabula ko a bɛ mali sariyasunba sɔsɔ bɛnkan kuma la ka munumunu min dafɛ kosɛbɛ o de ye ka se ka an ka jamana kɛ jamana misɛnnin caman faralen ɲɔgɔn kan min bɛ wele ko fédération o bɛ kɛ maa dɔw ka nafa kama minnu bɛ jɛ jugu la mali jamana kama ni u ni banbaanciw bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ ani n'u bɛ janfa kulu caman wɛrɛ la walasa ka se ka mali jamana sariyasunba sɔsɔ ani ka se ka dankari kɛ an ka jamana tabiya caman na o bɛnkansɛbɛn jugu in nɔ la adps ni cnas faso hɛrɛ farala ɲɔgɔn kan ka barolasigikuluba sigi sen kan min bɛ wele ko table ronde mali gɛlɛyaw kan o min senfɛ maliden bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan waasa k'u hakilila di jamana gɛlɛyaw kan o tɔnsigi in kɛra fɔ siɲɛ fila a fɔlɔ kɛra desanburu kalo tile fɔlɔ a filanan kɛra desanburu kalo tile seegin san ba fila ani tan ni fila wa a kuncɛra ni sɛbɛn ye min bɛ wele ko manifeste pour la nation o tɔnsigiba in tako sabanan kɛra fevriye kalo tile seegin san ba fila ni tan ni duuru hali k'a sɔrɔ jamana marabagaw a waati la olu y'a ɲini ka nin ko lagosi a kɛra sababu ye ni mali politikitɔn caman ani fɔ ka taa se faraɲɔgɔnkankulu camanw ma olu kɔni ye u hakilila di ka sɔn gafe ma min bɛ wele ko manifeste de la nation o ye gafe ye min ni mali kɔrɔnfɛlako gɛlɛya ani jamana yɛrɛ maracogo gɛlɛya ani gɛlɛya wɛrɛ minnu bɛ jamana kɔnɔ u bɛɛ lajɛlen fura bɛ sɔrɔ o ye gafe ye min kɛlen don ka fɛɛrɛ ni dabaliw fɔ cogo min na mali kɔrɔnfɛ kɛlɛ ale ni gɛlɛya wɛrɛ minnu bɛ jamana kɔnɔ olu bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na cnas faso hɛrɛ kɛra politiki tɔn fɔlɔ dɔ ye min y'a jira k'a fɔ ko minusma ɲɛmɔgɔ min tun bɛ kidal ni a ye hakililaw fɔ hakilila minnu bɛ dankari kɛ mali ka kelenya la cma ka tɔnsigiba dɔ senfɛ ko o ka gɛn ka bɔ an ka mali jamana kɔnɔ ko sabula a ye hakililaw fɔ minnu bɛ dankari kɛ jamana ka kelenya jamana ka tabiyaw ani min bɛ se ka dankari kɛ mali ka maliya yɛrɛ la kabi a daminɛ wa a kɛra siɲɛ caman cnas faso hɛrɛ ye a fɔ wa a tɛna sɛgɛn k'a fɔ ko faransi jamana ale b'a la ka waleya minnu kɛ jɛkulu marifatigiw sigili la sen kan an ka jamana kɔnɔ ani u kɔkɔrɔmadonni la ko u k'a dabila k'a fɔ ko maa minnu bɛ an fɛ yan n'u ko ko u b'a la ka an dɛmɛ o cnas faso hɛrɛ ye lasɔmini kɛ k'a jira k'a fɔ ko ninnu t'a la k'an dɛmɛ k'u b'a la ka banmanciw de gɛn walisa ka kɛnɛ to mɔgɔw bolo minnu b'a fɛ jamana ka fara olu ka se ka u ka baara kɛ u sagoya la wa ko cnas faso hɛrɛ y'o lasɔmini minnu kɛ ko jamanadenw nana bɔ a kow bɛɛ lajɛlen kalama dɔɔni dɔɔni k'a ye k'a fɔ ko tiɲɛ tun bɛ cnas faso hɛrɛ bolo o de kama cnas faso hɛrɛ tun y'a jira ko ni a ma ɲɛ k'a fɔ ko kɛlɛcɛw bɛ na an dɛmɛ walisa ka se k'an ka armée nationale dɛsɛyɔrɔw latilen ko maa minnu bi a kow ɲɛnabɔ ni o ye contrôle politique ye k'o bɛɛ lajɛlen kan ka to an ka mali jamana ɲɛmɔgɔw bolo wa ko cnas faso hɛrɛ tɛna sɛgɛn fewu ka maaw lasɔmi k'a jira k'a fɔ ko kabi nin gɛlɛya damina maa minnu ye jamana in mara ka se fo sisan ma olu ma sɔn fewu ka u cɛsiri walasa min b'a to u bɛ se ka jɔ o jɔsen kan nka u y'a ko bɛɛ lajɛlen to faransi jamana bolo ale fana tora ka sinsin onu ka n'o ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen ka kelenyatɔnba ye ale ka eh, sariya talen kan n'o ye résolution ye

onu ye o sariya minnu ta ko olu ni anw ka jamana in tiɲɛ tɛ tali kɛ ɲɔgɔn na o de kama u y'a jira k'a fɔ u bɛ baara minnu kɛ olu ka ɲi ka sinsin kosɛbɛ an ka jamana finitigiw senkɔrɔmadonni kan walasa ka se ka dankari kɛ nin banmanci ninnu bɛɛ lajɛlen la o wulikajɔ ninnu minnu bɛ se kɛ sababu ye ka jamana ka kelenya sabati ani ka se ka laïcité de l'état ni o ye jamanaden bɛɛ lajɛlen ka se k'i ka bato kɛ kannabila kɔnɔ ka olu hakililaw sinsin ani ka ban walew ma minnu bɛ kɛ mɔgɔya dɛmɛ siratigɛ la ani yiriwali siratigɛ kan minusma mɔgɔw fɛ sabula waleya ninnu bɛ se kɛ sababu ye u ka pan an ka jamana kunna jamanaden bɛɛ lajɛlen ɲɛna o kɔfɛ cnas faso hɛrɛ ni adps tun y'a ɲini jamana guvɛrɛnɛman fɛ k'a fɔ ko u ka sɛbɛnci ka ɲɛsin nations unies bolofara min ɲɛsin o lakanako ma n'o ye conseil de sécurité de l'onu ye ko u ka qatar jamana wele bɔgɔ jɛninen kan sabula k'a b'a la ka banmanciw senkɔrɔma don ani suisse jamana kama sabula k'olu b'a la ka kulu senkɔrɔma don minnu b'a fɛ k'anw ka jamana fara ani k'a ɲini an ka jamana fɛ fana ko jɛɲɔgɔnya baara min bɛ an ni jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ ko ka o jɛɲɔgɔnya baaraw jɔ k'a jira k'a fɔ ko tuma min na ni jamana ɲɛmɔgɔ ani guvɛrɛnɛman tun b'a fɛ ka dogodogonin dogo la ka tɛgɛnɔbila kɛ bɛnkan sɛbɛn na mali ni faransi ni ɲɔgɔn cɛ lakanako siratigɛ la o bɛnkan in a tun bɛ tanga ta ka bɔ an ka maaw ka hakilila kan minnu ye yɛrɛmahɔrɔnya kɛlɛ kɛ mali jamana ye ani an ka jamana tabiyaw lakanako siratigɛ la o bɛnkan de kun b'a la ka ta janvier kalo tile mugan san ba fila ani tan naani senasi faso hɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko nin ye waleya ye waleya min man ɲi fewu wa a ti bonya da anw ka jamanadenw kan fewu senasi faso hɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko nin ye waleya min man ɲi wa ko a bɛ tanga ta ka bɔ an ka jamanadenw ka danbe kan ani jamana ka jamanaya yɛrɛ kan o de kɛra sababu ye ni an ka jamana ɲɛmaaw seginna u kɔ nin gafe ko la hali k'a sɔrɔ gafe in kɔnɔ kuma yɛrɛ yɛrɛ an bɛ waati min ko sisan o kɛlen don gundo ye jamanadenw ni jamana kolatigɛ cakɛda si tɛ min kalama ɔkutɔburu kalo san ba fila ani tan naani waati min na ni fanga dafiri walew tun bɛ senna burukina senasi faso hɛrɛ ye wele min da o de ye ka ban cedeao sɔrɔnadonba ka hakililaw ma o minnu kɛkun kun ye walasa ka se ka général gilbert diendéré ka ale ka fanga dafiri walew sinsin o de kɛra sababu ye ni burukina jamanadenw bɛɛ lajɛlen wulila ka fara ɲɔgɔn kan walisa ka se ka demokrasi fanga kɛlɛ kɛ o kɔfɛ kabi avirili kalo tile fila san ba fila ani tan ni naani senasi faso hɛrɛ ni a jɛɲɔgɔn minnu faralen don ɲɔgɔn kan kulu dɔ kɔnɔ min bɛ wele ko adps olu ye lasɔmini kɛ fɔlɔ k'a jira malidenw ni diɲɛ bɛɛ lajɛlen na ko jamana ɲɛmaa kalata min kɛra san ba fila ani tan ni saba jamana ɲɛmaa min sugandila o senfɛ ko fiɲɛ caman bɛ a ka jamana maracogo la sɔrɔ siratigɛ la musakakow siratigɛ la politikiko siratigɛ la wa ko fiɲɛ yɛrɛ fana bɛ hali a ka ɲɛmɔgɔya la ani fɛɛrɛ minnu bɛ a bolo walisa ka se ka kɔrɔnfɛ kɛlɛ kow ɲɛnabɔ senasi faso hɛrɛ ni a jɛɲɔgɔn adps fana ye adps ye lasɔmini kɛ kabini a ko daminɛ k'a jira k'a fɔ ko gɛlɛya min bɛ an ka mali cɛmancɛ marabolo kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnya mɔpti ko ni, ni janto ma kɛ ko a ko bɛ sɔn ka walankata wa ko sigikafɔw ka kɛ siyaw ni ɲɔgɔn cɛ ani kabilaw ni ɲɔgɔn cɛ ani ka sinsin kɛ waati yɛlɛma kɔrɔ dɔw kan olu minnu bɛ se kɛ sababu ye ni ka kɛlɛw ban sigidalamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ani ka faratiko minnu bɛ nɔ kɛlɛko siratigɛ la ka fu siri olu bɛɛ lajɛlen dan na jamana ɲɛmaaw ma sɔn minkɛ ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi sen kan walasa ka ni kura don jamana sɔrɔw la o min bɛ se kɛ sababu ye ni ka adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ furugufuruguw ban ani ka sɔrɔsiraw latilen senasi faso hɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko o ma bɛn olu ma senasi faso hɛrɛ y'a jira fana k'a fɔ ko marabolo kurasigi min ni kalata yɔrɔw dantigɛli kura min baaraw bɛ sen na ko fɛn ɲuman tɛ sabula k'a bɛ se kɛ sababu ye an ka jamana kɔrɔnfɛla na siya dɔw bɛ yen nɔ minnu jama man ca ni ka olu jɔyɔrɔ caya an ka jamana ɲɛmɔgɔyasow ni bulonba kɔnɔna na k'o bɛ se kɛ sababu ye ni ka murutili wɛrɛw lawuli an ka jamana kɔnɔ ani ka na ni mankan wɛrɛw ye maa tɛ minnu yɛrɛ fana dan dɔn sabula maa minnu ka ca ni olu jɔyɔrɔ ma caya an ka jamana ɲɛmɔgɔyaso ni bulonbaw kɔnɔ ko o mankan barika ka bon kosɛbɛ senasi faso hɛrɛ y'a jira fana k'a fɔ ko ka sɛrɛkili kuraw sigi sen kan k'o bɛ se kɛ sababu ye ni ka camanba fara an ka jamana ka musaka kɛtaw kan wa ko a bɛ se kɛ sababu fana ye sɔrɔw tilatilali ka gɛlɛyaba don o fɛɛrɛw tigɛli la ani fɔ ka taa se faso ka baarabolodaba minnu be nɔ ani kɛnyɛrɛ baarabolodabaw olu tilatila cogo k'a be se kɛ sababu ye ni ka gwɛlɛya don o baaraw bɛɛ lajɛlen la senasi faso hɛrɛ kɛra politiki tɔn fɔlɔ dɔ fana ye min ye a ye k'a fɔ ko u b'a fɛ ka sɛrikili kura dɔw sigi sen kan sɛrikili kura minnu sigili bena kɛ sababu ye ni ka dɔ fara jamana ka musakakɛtaw kan ani ka se ka eh, gɛlɛya fana don nafolo tilatila cogo la jamana marabolo ni ɲɔgɔn cɛ ani baaraboloda minnu bɛ nɔ faso taw ani kɛnyɛrɛ taw olu tilali fana ka gɛlɛya fana don o baaraw fana bɛɛ lajɛlen la janvier kalo san ba fila ani tan ni seegin dɔktɛr zumana sako ale ni mali kɛnyɛrɛ jabaraniso dɔ ka masala dɔ senfɛ a tun ye kangarida kɛ mali faama ye a waati k'a jira k'a fɔ ko ni o kɔni y'i kanbɔ jamana ɲɛmɔgɔya nɔfɛ siɲɛ filanan la o bɛ se ka kɛ sababu ye ni ka gɛlɛyaba lawuli an ka jamana kɔnɔ a y'a jira o ko senfɛ k'a fɔ ko senasi faso hɛrɛ fana bɛ wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ka se ka dɛmɛ kɛ fanga bɛ se ka falen cogo min na k'a sɔrɔ a ma kɛ kudeta ye kudeta min kɔnnen don senasi faso hɛrɛ fɛ ko olu b'o hakililaw senkɔrɔma don kosɛbɛ a y'a jira o laseli de fana senfɛ k'a fɔ ko senasi faso hɛrɛ bɛ wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ka se ka fanga yɛlɛmali kalataw senfɛ ka o senkɔrɔma don wa min yɛrɛ fana bɛ tali kɛ fangadafiri la k'o kɔnnen don senasi faso hɛrɛ fɛ wa a kɔnnen don jamana sariya sunba fana fɛ n'o ye constitution ye senasi faso hɛrɛ tun bɛ wulikajɔ dɔ yɛrɛ fana na waasa ka se ka plateforme an tɛ a banna tɔndenw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan waasa ka kulu kura dɔ sigi sen kan min ni bɛɛ lajɛlen bɛ yɛrɛ ye a kɔnɔ wa ni k'a fɔ ko ka cɛbɔ kelen sugandi jamana ɲɛmaa kalataw la san ba fila ni tan ni seegin ni o fana tɛna kɛ wajibi ye jɔyɔrɔ ɲini o kɔni ye tiɲɛ ye politiki la wa o ye fɛn ɲuman ye wa o ye kɛta ye nka a ɲinicogo jugu ani ka nafoloko bila ɲɛfɛ ɔ ni ka cɛbɔw ka seko n'u ka dɔnko an'u ka dɔnniya minnu bɛ se ka yɛlɛma lanati jamana kɔnɔ ka o kɛ bolokɔfɛ ko ye o de kɛra sababu ye ni ka gɛlɛya don tɔnw bɛɛ lajɛlen farali la ɲɔgɔn kan ni ka nin hakililaw sabati o de kosɔn senasi faso hɛrɛ ni a jɛɲɔgɔntɔn adps ye hakilila ta mɛ kalo tile duuru san ba fila ni tan ni seegin ka kulu dɔ sigi min bɛ wele ko front populaire numanfɛ mɔgɔw minnu bɛ jamana kanu minnu b'a fɛ demokarasi ka sinsin minnu b'a fɛ farafinna ka kelenya ka sinsin ani minnu b'a fɛ jamana ka jamanaya ka to a cogo la ka olu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka o ko ninnu to sen na jamana ɲɛmaaw ye a latigɛ k'a fɔ ko cɛbɔw ka wari sarata ka kɛ sefa wari miliyɔn mugan ani duuru ye o kɛlen front populaire tɔndenw farala ɲɔgɔn kan k'a ye k'a fɔ ko o musaka cayara olu ma olu dun ka cɛbɔ wajibi don a ka sebaaya sɔrɔ ɔ k'u ye kow bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ ni ka ɲɛ k'a ye k'a fɔ ko nin bɛɛ lajɛlen kɔni ye faratima kow ye malidenw ma o de kama ko senasi faso hɛrɛ ye a latigɛ k'a fɔ ko o jamana ɲɛmaa kalata ninnu na ko a tɛna na cɛbɔ sugandi wa ko kalata tako fɔlɔ la ko u tɛna na maa fana senkɔrɔma don ɔ nka k'u y'a jira fana k'a fɔ ko kalata tako filanan la ni u y'a ye k'a fɔ maa dɔ nanen don min bɛ se ka yɛlɛma don jamana kɔnɔ k'u b'o fana senkɔrɔma don k'u y'o fana hakililaw di ɔ nka ko kuncɛli la a nana ye k'a fɔ ko malidenw ka kunnawolo kɛlɛ bɛna sinsin parti politiki min kan ale ma cɛbɔ si senkɔrɔma don kalata ye tako filanan fana sen fɛ hali k'a sɔrɔ senasi faso hɛrɛ diyara la k'a fɔ ko mɔgɔ min kɛra jamana ɲɛmɔgɔ ye san ba fila ni tan ni saba ni dannaya seginna ka kurakura a kan kokura ye san ba fila ani tan ni seegin ko a kun taara ni jamana ye gɛlɛya dɔ sira kan politikiko hukumu kɔnɔ sɔrɔko hukumu kɔnɔ ani musako hukumu kɔnɔ ani fo ka taa se lakanakow ma senasi faso hɛrɛ kɛra politikitɔn kelen kelen dɔw ye minnu ye fangadafiri wale min kɛra utukalo tile tan ni seegin san ba fila ani mugan ka o waleya kɔn ani k'a wajibiya k'a fɔ ko segin ka kɛ jamana mara fɛɛrɛw ma minnu dantigɛra jamana sariyasunba fɛ wa o fanga dafiri in kɛlen a nana ye k'a fɔ ko baara b'a la ka ɲɛsin fɛn ma kosɛbɛ o de ye bɛnkan jugu dɔ lawaleyali ye min tara alizerikaw fɛ yen nɔ bɛnkan sɛbɛn min ni mɔgɔw kan k'u hakili to a la k'a fɔ ko a sɛbɛn kɔnɔ kumaw ma sɛgɛsɛgɛ jamana guvɛrɛnɛman fɛ a ma sɛgɛsɛgɛ depitebulonba fɛ a ma sɛgɛsɛgɛ fana haut conseil des collectivités fɛ wa a ma sɛgɛsɛgɛ fana an ka jamana cour constitutionnelle fɛ u ye laseli min yɛrɛ fana kɛ jabaraniso ni arajoso la maa minnu ye fanga in ta a don a tun bɛ ye k'a fɔ ko u ka fanga takun de ye ka se ka boli eh, ko dɔw ɲɛ ɔ ni ka jamanadenw minnu bɛ an ka jamana camancɛ marabolow kɔnɔ ka olu ni bamanciw to ɲɔgɔn na yen nɔ u ye bataki min kɛ arajo so ni teleso la walisa k'a jira k'a fɔ ko fanga dafirila maa minnu ye fanga in ta olu kɔni ye a jɛya a don k'a fɔ ko u bolila ka jamanadenw to bamanciw bolo mali camancɛ la min b'o hakilila yɛrɛ sɛmɛntiya o de ye k'a fɔ ko surasi minnu ye fanga ta olu ka ɲɛmɔgɔba tun ye armée bolofara min bɛ wele ko troupe spéciale olu ka kɔmandan de ye nin ye waati ye k'a sɛmɛntiya aw ye k'a fɔ ko senasi faso hɛrɛ ni a jɛɲɔgɔn adps ko olu ye jamanadenw bɛɛ lajɛlen hakili lasama ka ɲɛsin faratimaba ko naani ma o fɔlɔ ye farafarali farati ye a filanan o ye faransi ka hakilila bɛ maliden minnu na faratimako sabanan o ye silamɛ diinɛ faamucogo jugu mɔgɔw ye a faratimako naaninan o ye bamanciya walew ye waleya minnu kɛra san ba fila ani mugan olu ye nin hakilila ninnu sɛmɛntiya kosɛbɛ marabaga minnu ye jamana ta san ba fila ani tan ni saba kalataw senfɛ olu ma u janto nin hakilila ninnu na fewu nka u janto kɛra min na kosɛbɛ o ye maa minnu ye fanga ta san ba fila ani tan ni fila ka olu sen don kow la o maa dɔw yɛrɛ fana kɛra sababu ye ni ka fanga ta utukalo san ba fila ani mugan kɔnɔ ani maa minnu fana bɛ yen nɔ minnu bɛ diinɛko ani politikiko ɲagami ɲɔgɔn na senasi faso hɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko mali sariyasunba min sigira sen kan janvier kalo tile tan ni fila san ba kelen kɛmɛ kɔnɔntɔn ni bi kɔnɔntɔn ni fila waati ninnu na o y'a jira k'a fɔ ko fanga dafiri ye dansagonwale min bɛ kɛ ka ɲɛsin jamanadenw ma wa yafa tɛ se ka kɛ a ma fewu fan wɛrɛ fɛ n'i y'a jateminɛ demokarasi fanga kɔnɔna na maracogo jugu ani filiba minnu bɛ kɛ mara siratigɛ la olu ɲangili bɛ sɔrɔ kalataw de senfɛ nka a man kan ka ɲangi ni sɔrasiw ka fangadafiri ye wulikajɔba minnu kɛra mali jamana kɔnɔ saan ba fila ani mugan kalo saba sabanan kɔnɔ senasi faso hɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko gwɛlɛya min bɛ mali kɔnɔ ko a fura tɛ sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ la ni an ka sariyasunba tɛ i n'a fɔ marisikalo saan ba fila ani tan ni fila senasi faso hɛrɛ ni a jɛw adps olu sinsinna a kan kosɛbɛ k'a fɔ ko sɔrasi fanga ale ka kan ka i majigin politiki fanga kɔrɔ min sugandira jamanadenw fɛ senasi faso hɛrɛ ka cɛbɔ sugandi min kɛra desanbukalo tile tan ani wolonfila san ba fila ni tan ni kelen o kumaw senfɛ u y'a jira k'a fɔ ko farati dɔw bɛ sen na minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka an ka arme nasionali min ka baara ye jamana lafasali ye ka hakilila wɛrɛ don u la min ni jamana lafasali baara hakililaw tɛ kelen ye sabula ko n'i ye jateminɛ kɛ an ka finitigiw bɛ sugandi cogo minnu na i b'a ye k'a fɔ ko jalabatigiw denw wala politiki ɲɛmɔgɔw denw olu de bɛ fara ɲɔgɔn kan siɲɛ caman ka kɛ an ka sɔrasiw ye senasi faso hɛrɛ y'o hakilila min fɔ a yera k'a fɔ ko nɔgɔ foyi tɛ o kuma la sabula maa minnu ye fanga ta a yera k'a fɔ ko olu ka kuntilenna ma kɛ jamana jɔli sira ye a ma kɛ fana jamana bɛ se ka se a yɛrɛ kɔrɔ cogo min na o fɛɛrɛw tigɛli sira ye a ma kɛ sɔrɔw yakubali sira minnu tara saan ba kelen kɛmɛ kɔnɔntɔn ni bi wɔɔrɔ ni seegin waati o siraw sinsinni ye wa demokarasi fanga min yɛrɛ fana kun tara o sira golobo galabara a kow sen fɛ saan ba fila ani tan ni fila ani saan ba fila ani mugan ni fangadafiri wale naani ye mali kɔnɔ wa a kow fana sen fɛ a yera fana k'a fɔ ko golobo galaba donna demokarasi fanga fana na saan ba fila ni tan ni fila ani saan ba fila ani mugan a yera k'a fɔ ko fangadafiri wale naani kɛra wa maa minnu ye o waleyaw kɛ a yera k'a fɔ ko olu bɛɛ lajɛlen bɔra prytanée militaire ani kalanso dɔw kɔnɔ min bɛ wele ko école des enfants des troupes de kati a bɛ jamanadenw de ma sisan ka bɔ sira jɔnjɔn de ta sisan min kolo ka gwɛlɛ ani min bɛ to senna kudayi walisa ka fu siri nin ko ninnu dan na olu minnu b'a la ka kɛ sababu ye ni ka golobo galaba don an ka demokarasi fanga la o kɔfɛ u ye laseli min kɛ gafe dɔ kɔnɔ feburekalo tile mugan san ba fila ani fila o laseli min hakililaba kun ye ko yɛlɛmaba bɛnkan sira kan min bɛ wele nansarakan na ko vers un pacte refondateur global senasi faso hɛrɛ denfa dɔ y'a jira ka sinsin a kan kosɛbɛ k'a fɔ ko mali demokarasi fanga bɛ farati la o hakililaw sinsinna kosɛbɛ marisikalo tile mugan ani fila san ba fila ani tan ni fila kudetaw senfɛ o hakilila kelen ninnu senfɛ senasi faso hɛrɛ ma sɛgɛn fewu k'a jira k'a fɔ waleya caman bɛ an ka mali arme kɔnɔ ani lakananko siratɛ kan minnu tɛ waleya bɛntaw ye i n'a fɔ yurukuyuruku o bɛ kɛ fan caman fɛ mɔgɔw bɛ ta cogo min na ka don arme kɔnɔ u y'a jira k'a fɔ k'o fana waleya man ɲi ani jala minnu bɛ di mɔgɔw ma kuma dɔ a jalaw tɛ di ka da surasiya dɔnniya ni a cɛsiriw kan minnu lakodɔnnen don diɲɛ bɛɛ lajɛlen fɛ fagandafiri wale min kɛra san ba fila ni mugan kɔnɔ mɔgɔ minnu ye wulikajɔw kɛ waati dɔ kɔnɔna na ni ka jama labɔ ka jira k'a fɔ ko fanga taabolo man ɲi ani surasi minnu ye jamana ɲɛmɔgɔ minɛ a kɛra o dɔw kɔnɔ k'a fɔ ko surasiw nana olu ka baara latilen ko a na kɛ i n'a fɔ marisikalo tile mugan ani wɔɔrɔ san ba kelen kɛmɛ kɔnɔntɔn ni bi kɔnɔntɔn ni kelen san ta cogo k'a sɔrɔ a yera k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔ ka fanga dafirilen o ɲɛnajɛw sen fɛ jumadon utukalo tile mugan ani kelen surasi minnu ye fanga ta olu ka kumalasela kumana walasa ka nin hakilila in fɔ jama ye a ka kan ka sɛmɛntiya maaw ye k'a fɔ ko minnu ye wulikajɔw sɛmɛntiya san ba fila ani mugan kɔnɔ ka jira k'a fɔ ko jamana t'a la ka maracogo ɲuman na ko jamana ɲɛmɔgɔ ka walan sɛmɛ u kun ye labɛn bɛɛ lajɛlen sabati walasa fanga ka se ka yɛlɛma min ni sariyasunba ka yɛlɛmacogow tɛ kelen ye o de kɛra sababu ye ni maaw y'a ye k'a fɔ ko tiɲɛniw kɛra ortm kɔnɔ asanbile nasiyɔnali kɔnɔ ani jamana yɔrɔ wɛrɛw la jateminɛw y'a jira fana k'a fɔ ko a waati jamana ɲɛmɔgɔ kɛrɛfɛmɔgɔw minnu ka baara ye lakanako ye ani minnu yɛrɛ fana ladiribaa wɛrɛw ye olu kun ye cogoyaw labɛn cogoya minnu b'a to fanga bɛ se ka yɛlɛma k'a sɔrɔ a ban waati ma se o dalilu caman fɔra ani ka sɛmɛntiya jaw siraw yɛrɛ fɛ an ka bɔlɔlɔ siraw kan ani kɛnyɛrɛye kunnafonidiso dɔw la ka sɛmɛntiya fana k'a fɔ ko kudeta min kɛra utukalo tile tan ani seegin san ba fila ani mugan o dugusajɛ bataki min kɛra ka ci sedawo jamanaw ka lasigidenw ma o b'a jira k'a fɔ ko faransi jamana tɛ dunan ye fangadafiriwale naaninan min kɛra o don mali surasiw fɛ sabula o y'a jira k'a fɔ ko bɛnkan jugu min ni tɛgɛnɔbila kɛra la mali jamana ɲɛmɔgɔw ni jɛkulu marifatigiw ni ɲɔgɔn cɛ k'o t'a la ka lawaleya ɔ lawaleyabaliya fana sababu kun ye jamanadenw ka wulikajɔ ye minnu y'a jira k'a fɔ k'u ma jɛn ni bɛnkan in kɔnɔ kumaw ye ɔ faransi jamana ye wulikajɔ min kɛ o kɛkun de kun ye waasa waleya min kɛra lamerikɛn jamana ni talibanw ni ɲɔgɔn cɛ ka o sɛgɛsɛgɛ o min bɛ senna nin waati la afghanistan walisa ka sigikafɔ kɛ ni jihadisi dɔw ye minnu bɛ faamuyali kɛ ko dɔw la ani ka faransi ka hakɛw lafasa mali kɔnɔ min b'o ko sɛmɛntiya o de ye k'a fɔ ko tile dama dama yanni k'a to fanga dafiri wale ka kɛ utukalo tile tan ani seegin san ba fila ani mugan faransi ɲɛmɔgɔ dɔ ye a jira k'a fɔ ko nin diinɛ ɲɛmɔgɔ sugu o min b'a la ka ayatola kumeni ka walew ɲɔgɔnna kɛ o bɛ se ka kɛ bɔda dɔ ye faransi jamana bolo mali la bɛnkan min tɛmɛna mali surasiw ni jihadisiw cɛ farabugu o ye misaliya surunin de ye a yira k'a fɔ ko u bɛna fɛɛrɛ ni dawaliw tigɛ walisa ka o ɲɔgɔnna walankata ka se mali fan wɛrɛw fɛ o bɛnkan min ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ kɛ sababu ye ni ka dankari kɛ bɛɛ lajɛlen k'i ka diinɛko batow kɛ kanabila kɔnɔna na ka dankari kɛ o sariyaw la i b'a ye fana k'a fɔ ko bɛnkan min tɛmɛna mali sɔrɔdasiw ni jihadisiw ni ɲɔgɔn cɛ farabugu o bɛnkan min bɛ kɛ sababu ye ni ka dankari kɛ an ka jamana taabolo la min b'a to bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka batow kɛ kanabila kɔnɔna na n'o ye laïcité ye a bɛ kɛ sababu ye ni ka dankari kɛ o la wa ni bɛnkan in fana u bɛna fɛɛrɛ ni dabaliw tigɛ walisa a ɲɔgɔnna bɛ se ka caya cogo min na mali fan wɛrɛw fɛ k'a jira u la k'a fɔ ko sigikafɔ minnu kɛra ni u y'a wele ko assise nationale senasi faso hɛrɛ sen ma don a la sabula a kɛra de walisa ka se ka fangadafiri min kɛra k'a ɲini jamanadenw ka sɔn o ma senasi faso hɛrɛ min sinsinnen don a ka hakililaw ni a ka kuntilennaw kan a ye a jira k'a fɔ ko fanga ɲɛmaa ye laɲini min kɛ a fɛ ko u ka mɔgɔ ci min b'a to u sen bɛ se ka don comité d'orientation stratégique COS la o min ka baara bɛna bɛn yɛlɛmabaw sigili la sen kan n'o ye réforme politique et institutionnelle ye u y'a jira k'a fɔ k'olu tɛna don o kulu in kɔnɔ n'i y'a jateminɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw b'a kɔnɔ nka diinɛ ɲɛmɔgɔ minnu don u bɛ politiki kɛ diinɛ birifiniba kɔrɔ ani u bɛ maa minnu fana wele k'olu ye an ka laadala ɲɛmɔgɔw ye o kɔfɛ fana jɛkulu marifatigi minnu ye tɛgɛnɔbila kɛ bɛnkan jugu sɛbɛn na olu fana bɛ a kɔnɔ a fɔlen don k'a fɔ ko nin kulu in bɛ baara kɛ waasa yɛlɛma minnu kan ka don jamana kɔnɔ politikiko ani jamana maracogo siratigɛ la ka olu yɛlɛmaw baaraw kɛ nka a ko tiɲɛ ye min yɛrɛ ye o de ye k'a fɔ ko nin bɛ kɛ walasa sariyasunba yɛlɛmali baara min kan ka daminɛ an ka jamana ɲɛmaaw fɛ ka o kow sigi sen kan ani ka olu banban walasa k'a ɲini fana jamanaden fanba bɛ se ka sen don o ko la cogo min na wa o yɛlɛma ninnu fana u bɛɛ lajɛlen de bɛna taa faransi jimi sira fɛ i n'a fɔ fanga kɔrɔ jamana fana marabaga minnu bɛ yen nɔ sisan olu ma se fo ka se bi ma ka sira jɔnjɔn jira min b'a jira k'a fɔ ko u b'a la ka fura ɲini mali gɛlɛyaw la ani jamanadenw haminakow la wa u t'a la ka se ka sira jɔnjɔn fana ta min b'a to jamana sɔrɔ bɛ se ka latilen cogo min na an ka jamana min sɔrɔ halisa a sinsinnen don eh, janfa de kan sabula n'i y'a jateminɛ maa minnu ye a ko nkulomabaw ye olu ye halisa an ka jamana kɔfɛmɔgɔw ye i n'a fɔ sanubɔyɔrɔtigiw ani fo ka taa se telefɔni siratigiw waribontigiw asuransitigiw ani minnu bɛ sɔrɔ boson baara kɛ ani cakɛdaba wɛrɛ minnu bɛ wele ko agro indusiritigiw bɛɛ lajɛlen y'an ka jamana kɔfɛmɔgɔw ye wa hakilila jɛlen fana kelen t'u la k'a fɔ k'u b'a fɛ ka jamanadenw dɛmɛ olu ka se ka nin ɲɔgɔnna cakɛdabaw fana dayɛlɛ walasa ka jamana sɔrɔ yakubaya kosɛbɛ olu minnu bɛ se kɛ sababu ye ni ka jamana kunnawolo farafinna kɔnɔ farafinna tilebin fɛ jamanaw cɛla wa jamana marabagaw ma se ka fɛɛrɛ jɔnjɔn kelen fana tigɛ an waati min ko sisan min bɛ kɛ sababu ye k'an ka togodaw sɔrɔ siraw ni sɔrɔw yakubaya o min b'a to denmisɛnninw ka bɔ togodaw la ka na bamako o ko bɛ se ka dabila cogo min na k'a sɔrɔ nin n'i ye jateminɛ kɛ o sifin bɛ bɔli min kɛ togodaw la ka na duguba kɔnɔnaw na o caman fana ye basigibaliya dɔ de fana sun ye ɔ n'i ye jateminɛ kɛ sisan i b'a ye k'a fɔ ko mɔgɔ minnu ye fanga ta uti kalo tile tan ani seegin san ba fila ni mugan olu t'a la ka se ka sira jɛlen ta ka se ka jamana mara ani ka jamana ɲɛ minɛ ka taa sira ɲuman kan min b'a to fura bɛ se ka sɔrɔ jamana gɛlɛyaw la wa u sen dalen don u fɔra minnu kɔ olu fana sendayɔrɔ la i b'a ye k'a fɔ ko lafasatɔnw ka laɲiniw fana cayali ni fura yɛrɛ t'a la ka sɔrɔ olu la ani kalanko gɛlɛyaw olu fana b'a la ka kɛ sababu ye ni ka camanba bɔ jamana fanga la fan wɛrɛ fɛ i b'a ye k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔyasow la sɔrɔdasiw b'a la ka caya olu kɔnɔ kosɛbɛ wa dan b'a la ka kari josariyaw la kojugu ani fo ka taa se adamaden bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i hakilila fɔ kanabila kɔnɔ cogo min na maa bɛ se k'a fɔ ko o kulu kɔni ye taamasiyɛnw ye minnu b'a jira k'a fɔ ko an b'a la ka taa diyagoya fanga sira kan senasi faso hɛrɛ y'a jira fana ka cakɛda kelen sigi min ka baara bɛna taa kalatako bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔli ma n'o ye organe unique de gestion ye k'o tɛ kɛ sababu ye ni k'a to kalataw ka kɛ basigi ani jɛlenya kɔnɔ sabula ko a ko sifilɛra san ba kelen ni kɛmɛ kɔnɔntɔn bi kɔnɔntɔn wɔɔrɔ ka se san ba kelen kɛmɛ kɔnɔntɔn bi kɔnɔntɔn ni wolonfila kalataw ma a ma ɲɛ an bolo min ka kan ka kɛ sisan jamana ɲɛmɔgɔw fɛ n'o fana ye ko teliman ye o de ye ka se ka fura sɔrɔ gɛlɛya la gɛlɛya min sɔrɔla aravɛki ko ani kariti nina ko sen fɛ o min b'a la ka kɛ sababu ye ni ka camanba bɔ jamakulu la min bɛ bɔ ka taa kala ta kalataw sen fɛ o ko kɔlɔlɔ dɔ wɛrɛw fana bɛ an ka jamana kɔnɔden tɔw kan ani minnu fana bɛ tunga fɛ sabula a kɛlen bɛ ka gɛlɛyaba don mɔgɔw ka bugunnatigɛ sɛbɛnw sɔrɔli la i n'a fɔ a kun y'a sɛmɛntiya a ka bataki kɔnɔna na min bɔra ka di kunnafonidilaw ma fevriye kalo tile mugan ani fila san ba fila ni mugan ni kelen senasi faso hɛrɛ bɛ a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ sisan ka sinsin a kan fana ko yɛlɛma minnu n'u b'a fɛ ka olu don mali sariya sunba kɔnɔ k'u ka o yɛlɛma ninnu kun bila pewu u kana sariya sunba kura foyi wɛrɛ dilan mali ye sabula ko jamanaden minnu wulilen don ka u jɔ kabi sɛptanburu kalo tile mugan ani fila san ba kelen kɛmɛ kɔnɔntɔn ni bi wɔɔrɔ ani janvier kalo tile mugan san ba kelen kɛmɛ kɔnɔntɔn ni bi wɔɔrɔ ni kelen ani fo ka taa se marisi kalo tile mugan ani wɔɔrɔ san ba kelen kɛmɛ kɔnɔntɔn ni bi kɔnɔntɔn ni kelen ma ko jamanaden kelenw bɛna wuli ka u jɔ waasa nin ɲɔgɔn na jɛjuguw kana siri mali demokarasi fanga ani jamana kama sabula ko maa caman de y'i ni di nin wagati ninnu na walasa ka jamana kunmabɔ i n'a fɔ wulikajɔw kɛra cogo min na saan ba fila ani tan ni wolonfila plateforme an tɛ a banna fɛ o saan de jamana ɲɛmaa kɔrɔ tun ye wulikajɔw kɛ ka na ni mɔgɔ dɔ ye ka bɔ jamana kɔ kan walisa ka anw ka jamana sariya sunba sɛbɛn o min kɔnɔkumaw tun bɛ tangaba ta ka ɲɛsin demokrasi fanga ma a laban na senasi faso hɛrɛ sɔnna a ma k'a fɔ ko mali sariya sunba min bɛ demokrasi fanga tabiyaw sinsin ko kitabu senuman tɛ nka papiye gansan fana tɛ min bɛ se ka fara ka fili tuma bɛɛ wa k'a jira maaw la k'a fɔ ko an ka sariya sunba min n'a bɛ demokarasi tabiyaw sinsin ni ale de tara janvier kalo tile tan ani fila san ba kelen kɛmɛ kɔnɔntɔn ni bi kɔnɔntɔn ni fila o de kɛra sababu ye ni jamana jɔlen tora wa ni an b'a la ka se ka jɛjugu minnu sirilen don jamana in kama n'an b'a la ka se ka an yɛrɛ bɔ o jɛjuguw kɔnɔ jankow b'a fɛ ka sariyasunba min sɛbɛn ka di an ma o ye sariyasunba ye min kɔnɔkumaw sinsinnen don faransi sariyasunba kan o min yɛrɛ tara saan ba kelen kɛmɛ kɔnɔntɔn ni bi duuru ni seegin waati ninnu na wa fɔɔ ka se bi ma mɔgɔ si ma se ka kuma jɔlen fɔ min b'a to yɛlɛma ka ɲi ka don anw ka sariyasunba kɔnɔ nin ye cogoya ye ka aw hakili lajigin a la k'a fɔ ko sariyasunba kuma sigida kɛmɛ ni tan ni seeginnan ka ɲɛfɔliw kɔfɛ plateforme an tɛ a banna ye ban min kɛ sariyasunba yɛlɛmali ma a tun b'a la ka sinsin hakilila wɛrɛ minnu kan o de ye k'a fɔ ko sariyasunba yɛlɛmali ma sinsin hakilila wɛrɛ foyi kan ni bɛnkan jugu lawaleyali hakililaw tɛ ani ka se ka faransi ka hakilila dɔw sinsin an ka mali sariyasunba kɔnɔ senasi faso hɛrɛ y'a fɔ wa a bɛ segin k'a fɔ tuguni ko politiki hakililaw tɛ foyi wɛrɛ ye ni cɛɛ minnu ni muso minnu bɛ u lawaleya tɛ wa jamana kolatigɛ cakɛdaw fana tɛ foyi wɛrɛ ye ni cɛɛ minnu ni muso minnu bɛ u kɔnɔ walisa ka u baara kɛ n'olu tɛ kuma kuncɛ kuma la fɛɛrɛ kologwɛlɛn minnu ani fɛɛrɛ kuntalajan minnu ka ɲi ka se ka sɔrɔ walisa ka se ka fura sɔrɔ mali gɛlɛya la olu t'a la ka bɔ u nɔ la kabi fanga dafiri kɛra utukalo tile tan ani seegin san ba fila ani mugan wa maa bɛ se k'a fɔ yɛrɛ ko fanga dafiri in kɛra sababu ye ni ka kow tɔ gwɛlɛya minnu bɛ fanga la sisan wo ani olu fɔra minnu kɔ wo ninnu bɛɛ ka hakililaw b'a la ka kɛ sababu ye ni ka dankari kɛ an ka jamana tabiya la min ye bɛɛ lajɛlen ka se k'i ka diinɛ kɛ kanabila kɔnɔ n'o ye layisite ye wa u t'a la ka se ka fɛɛrɛw tigɛ fewu minnu b'a to mali bɛ se ka bɔ jɛɲɔgɔnjugu bolo olu minnu b'a la ka kɔrɔnfɛlan jɛkulu marifatigiw dɛmɛ ka mali kɛlɛ wa u t'a la ka cogoya si la ka se ka jamanadenw jigi sigi mali gɛlɛya ninnu furakɛliko la ani ka se ka an ka jamana ka kelenya sinsin ani ka jamana ka fanga sinsin jamana kɔnɔna fan bɛɛ lajɛlen fɛ ani ka se ka an ka bonya segin an ma diɲɛ kɔnɔ ani ka se ka jamana fan bɛɛ lajɛlen lakana wa u t'a la ka se fana maa minnu b'a la ka jamana demokarasi fanga tabiyaw tiɲɛ ni u b'a la ka faransi ka hakililaw sinsin u t'a la ka se ka u yɛrɛ bɔ olu fana bolo wa u t'a la ka se fana ka fura jɔnjɔn fana sɔrɔ baarakɛlaw ka laɲiniw na dɔ b'a la ka fara olu minnu kan don o don fɛn caman wɛrɛw bɛ yen n'u t'a la ka se ka fura sɔrɔ minnu na o dɔ ye jamana sɔrɔ siraw sinsinni ye ka an bɔ an magoɲɛfɛnw bɛɛ lajɛlen sanni la kɔfɛ olu minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ni ka jamana sɔrɔw yakubaya ani ka adamadenyaw jidi mali kɔnɔ bi ani fo ka se sini maa wolo kuraw ma senasi faso hɛrɛ y'a jira fana k'a fɔ ko laseli minnu b'a la ka kɛ minnu b'a jira k'a fɔ ko mali sariya sunba kan ka bɔ yɛlɛmako sabanan la ka taa yɛlɛmako naaninan na n'o ye ka bɔ troisième république la ka taa quatrième république la ko olu kɔni tɛ kumaw ye kuma minnu bɛ se ka maaw jigi sigi ani k'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko o ye sira ye sira min b'a to mali bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ wa o hakilila suguw senasi faso hɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko ale tɛna se ka i sen don olu la a bɛ min fɔ jamana kanubaaw ye ani demokarasi fanga ni faso ka tabiyaw kanubaaw ye o de ye k'a fɔ ko u ka u janto u yɛrɛ la ani ka wuli ka u jɔ ka se ka an ka sariya sunba lafasa min sigira senkan janvier kalo tile tan ani fila san ba kelen kɛmɛ kɔnɔntɔn ni bi kɔnɔntɔn ani fila ani ka taabolo wɛrɛw lafasa minnu b'a to an ka jamana ka kelenya bɛ se ka sabati ani an ka jamana fanga ka segin a ma mali kɔnɔ ani mali kɔ kan ani dancɛ minnu bɛ jamana in na kabi san ba kelen kɛmɛ kɔnɔntɔn ni bi kɔnɔntɔn ni wɔɔrɔ waati ninnu na o dancɛw ka segin a ma ni a y'a sɔrɔ an ka jamana demokarasi fanga ka kan ka kurakuraya a maracogo ka falen a ka ɲi ka sinsin jamana sariya sunba kan min tara san ba kelen kɛmɛ kɔnɔntɔn ni bi kɔnɔntɔn ni fila janvier kalo tile tan ani fila la o hakilila kumabaw senasi faso hɛrɛ ye olu bɛɛ lajɛlen da jamanadenw tulo kan san ba fila ani tan ni saba juillet kalo jamana ɲɛmaa kalata yɛrɛ kofɔli waatiw senfɛ o hakilila kumabaw senasi faso hɛrɛ ka cɛbɔ ye o da jamanadenw tulo kan san ba fila ani tan ni saba juillet kalo jamana ɲɛmaa kalataw yɛrɛ kofɔli sen fɛ ka sinsin kɛ o hakililaw kan senasi faso hɛrɛ ni a jɛw olu minnu faralen don ɲɔgɔn kan adps kɔnɔ ani front populaire u bɛna fɔkafilɛ kura kɛ jamanadenw ye jamana bɛ se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔna na cogo min na u ka tɔnsigiba tako naaninan senfɛ n'o ye table ronde ye tɔnsigi min senfɛ jamanadenw politiki ɲɛmɔgɔ ani fo ka taa se fasodenw cɛ la tɔnw bɛɛ lajɛlen bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ o tɔnsigiba tako naaninan in bɛna kuncɛ ni gafe dɔ ye o bɛ wele ko manifeste de la nation nouvelle étape o gafe in de bɛna dantigɛliw kɛ fɛɛrɛw ni dabaliw la minnu b'a to mali bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ ani an bɛ se ka tanga nin ɲɔgɔnna gɛlɛya wɛrɛ ma cogo min na gafe in bɛna o kumabaw bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ nin tun ye senasi faso hɛrɛ ka wele ye ka lase maliden cɛ ani muso denmisɛn ani maakɔrɔba ma ani senasi faso hɛrɛ tɔnden cɛman ani musoman denmisɛn ani maakɔrɔba ma laseli min kɛra bamako mɛ kalo tile mugan ani duuru san ba fila ani mugan ni kelen